Igbo bụ Igbo Akaji Ọfọ Eze Ọba you are most welcome to Ogbunike today eh, makpọwara ofunfun mere ka m kwuo na Peter Kone steeti gụrụ redi West Nine George si ọ ya dị na anyị mma ahụ Chukwu Osebụlụwa gị bụ eze mmụọ kasị mmụọ niile gị ka anyị na-asọpụrụ gị ka anyị na-ekwupụrụ ụbọsị tata anyị gbakọrọ ka e mee mmemme ebu Ogbunike a na-eme ya kwa arọ kwa arọ a sị nke arọ a makalịa nke last year ka nke next year makalịakwa nke this year nọ ise n'iru iru ka a ga na-aga nọ n'iru ka oke nwe na-ama ebe a ka anyị discuss the issues the variations and uh, how to make the community form culturally eh, onye mere this program anyị na-ekene mkpu ebe okenye because he has been working seriously there were so many reforms na mma mma na be anyị ka ọ sị na ọjị anyị taa taa na nna gị a n'afa eze ana ogbunike isi ana ogbunike na afa the chief servant bụ president ogbunike wee sị na this year ga-eweta anyị ife dị mma o wee ka nke ka nke chukwu Osebụlụwa ana ogbunike ana ọgba igwe kịsa oke mmụọ na oke mmụọ na nwunye mmụọ ndị ogbunike wee kwuru ka ogbunike dị mma ọkwa anyị bụ ntọnana onye bi ebe a taa bụ ntọnana ka Ogbunike dị mma ha na onwe na-eme ka Ogbunike dị mma na-abụ ndị nọ ebe a na ndị kwesịrị ịnọkwa ebe a maybe nwantị ọrịa daba n'ala anyị mana anyị mara afọghị ezunyela anyị ife a na-ayọ chukwu ọkaka amasị amasị ugwu a na-alị atụ egwu kapụghị kpọọ ya nkụ gị mere ife siri ike ọ dị nlo wee na-ayọ n'ụbọsị tata a na-eme ebu Ogbunike sị ka ito n'ozu oke gị ka i nyelu ebe Ogbunike aka anyị dịrị enyemaka dị nna ife metụkasị anyị aka bụ na udo wete udo n'ogbunike wete udo n'ogbunike wete ọganiru n'ogbunike maka ebe ọ bụla udo dị ọganiru ga-adị ya Keynote speaker and an internationally recognized promoter of Igbo culture and tradition, Dr. Ramas Okoye Asuzu, Ezeoba of Nri Ancient Kingdom, advised custodians of Ogbunike culture and tradition to return to the old tradition of using the deities to promote the truth and punish deviants. Igbo na mbụ na mbụ ndị nna ndị okenye ndị jiri ọfọ ndị ji ọfọ ekwudoro mfa tupu ime ọdịnala maọbụ ịbụrụ dibịa maọbụ ịbụrụ aka ji ọfọ anyị akụọ gị ọfọ a kụrụ m ọfọ ọdịnala dị ire so ife nna anyị unu bụ ndị aka ji ọfọ dozienụ onwe unu dozienụ alụsị unu dozienụ ife niile maka ife unu na-eme dị omimi ọ dị ike ọ karịrị faith na ọ bụrụ na jikọrọ onwe unu ọnụ na ife a na-akpọ faith healing na unu ya na-eme healing nka ihe
The convener and coordinator Team Make Ogbunike Great, Dr. Harris Chuma, said a lot of progress has been made in rediscovering the identity of Ogbunike through the conference which started last year. Ogbunike ekele m Ogbunike makanụ mụanụ zụanụ anyị ga-azụ anyị the president traditional council of ndị Ogbuefi Ogbunike Chief Nwafọ Onyeze Ibe mara eziokwu ekene gị o the President General Ogbunike Progress Union Chief Tochukwu Obiakọ Akụdị n'obi ekene m gị ndị ichie ekene m unu nke onye chi nya zelụ um, ife anyị bịara tata bụ second edition Ebube Ogbunike conference akwụrọ m ebe a kịta ka m kọwaba ife bụ Ebube Ogbunike ife m kwụ ebe a ime bụ ime unu welcome nnọọnụ n'obi ndị ichie Ogbunike nnọọnụ n'okwu anị Ogbunike ụkwụ unu ji bịa unu ga-eji wee naa mana unu ma na nke unu ya-eji naa ga-amakarị maka na n'okwu anị Ogbunike na ngọzi nọ na ya erika ebube ogbunike chukwu soro kwue nwere oge ọ ya aga olu ọ bụzia festival ogbunike ekunigo n'ụla n'ife gbasara omenala na-emezi ya wee ji ngala anyị kwuru last year onye ọbụla na-eme omenala n'ogbunike nya ezozina ezo ya dị proud na-eme omenala nya ezozina ezo anyị kwukwuzi na onye na-ezo ezo na-amịgharị amịgharị bụ ajọ mmadụ na onye bụ ezigbo mmadụ ama na-ezo ezo n'ife ọ na-eme ọ ma na ezigbo ife wee sị na ebube ogbunike a na chukwu soro kwue na emechaa na ọ ga-abụ festival o nwee ike bụrụ 3 days festival ị bata ogbunike ọ na-akpọtụ 3 days mmụọ a na-apụ ife niile a na-eme ife niile ji mara ogbunike i witness ya under 3 days so nọọ nnọkọ anyị na-anọkọ na-akpa nkata na-atụ alo etu a ga-esi mee ka ọ dị mma alo anyị tụtazi anya anyị mee execute mee ife anyị bụ ọdịmma ọra ọ bụrụ na ogbunike adịzịa mma etu anyị si chee ya anyị ekunizie sị na anyị na-eme mmemme nnukwu mmemme a na-akpọ ebube ogbunike kịta anyị nọ n'ọlụ ogbunike anyị nọ n'ọlụ anyị nọ na nnukwu ọlụ kịta onye ọbụla jisi ike n'ọlụ a ekpere m bụ na o nwerọ onye anyị achọ achọ na ị lụsịa ọlụ a na ị ya-eso wee li ị ga-adị ndụ wee soro lie ife anyị na-alụ ike ka anyị nwa na from now to December ka anyị wepụta igwe ụfọdụ na-ekwu okwu palace palace mgbe igwe nke mbụ chiri igwe bụ igwe anyị ọ rụrọkwa palace and lere ya gwara ebe a bụkwa obi ya na ebe a bụkwa palace ogbunike onye alụrụ ya aka ebe saja eche ebe anyị echi palace so na nna anyị unu ka anyị doo nwa ya obodo ogbunike ka e nwee peace ka e nwee ebe anyị obodo igbo ka na-ekenekwa ya because ife m ji ga-ekenekwa ya bụ na ife niile a na-eme bụ for long time otokwe ndị eti mkpu ya ma palace ma jemit etichasị anya akwadosi ụfọdụ pụta ụfọdụ akwụrụ apụa ụfọdụ na-agwọ ọgwụ egbu mmadụ asị na ba na-eje ụka na ba adịrị ya mana iji ya na-agwọ ọgwụ na ọ na-adị ha ọkọtụ n'ime church n'ihi egbu na-egbochi mmadụ ọnụ na villages niine na-achọ onye ya alụsa alụmana mana onye chie na igburu okwe mmadụ ya eme nwe so na nna ya unu bụ ndị omenana anyị bụ ndị ichie ogbunike ya akpọku unu oku very soon kpọọ ụmụada ka anyị wee fikwa anyị ebugo ya mbụ ka anyị wee fikwa wee bi uru ogbunike ma aka ya esi wee mee ka udo wee chịa